ọhaneze mụ bụ akwa na akwa onye ọbụla tụrụ na-ebu ọbara ọla bụ ọgwụ ọgwụ karịa ọgwụ ọ bụrụ igbudu igbudu ka eji eni ozu ya mere a na-esiri igbudu ngọ onye ajụ na onye na-ekwu na mụ na-ekwu mụ bịara ee ọ ya bụ onye melụ m ekele nye ee ya bụ ka emelụ mmadụ ka mmadụ kelee m n'onye m riri ive ka m na-ekwuru ee o nwere onye nna aga ọrụ ọrụ tata maka na mmadụ ka eji mara obodo ide mgbe nwe ọ dị ọ dị ka m ejere dubai ive i melu m rinne nata wee dashịa m gold wee nata nni niile m ri na dubai akwụrọ m ụgwọ ọ bụrụ maka onye ọ bụrụ maka ide agụrụ egwu ide deme daalụ ekelere m gị na ọ dịrọkwa nụ easy ọ bụkwanụ na ọ dị easy ị nọkatakwa i melu mmadụ ee gụbụ onye na-ayọ mmadụ sọsọ yọ mmadụ asị na ụgwọkwa o thank you ị nọkata mmadụ sị o thank you okwu m na-aga n'ilu n'ilu mana onye nwee ntị ya ọdịre m na-ekwu ide ive i mere rinne ana m ekene n'ive ime ga-eme na-ekenekwa na nke enwe imere ụnyaahụ ọ dịrọ easy unu anya na-avụ machine ide butere m mụ were na-akwụgharị wee na-ejega na site ee ọ bụrụ ive m malụ ị na-anya were ntị were anya avụ ọ dị m were wee na-eje egwu ọnwa enwere ndị mere rinne dabere ana m ekene deme deme maka na ọ bụrụ eburu nye mmadụ ọgwụ ehi o yiri nyekwa na mgbe m bịara dubai anyị ma ego na na-ele nni na dubai mana o nwere restaurant m achọrọ iri nri bụ na ive niile m nọ na dubai gụkọta nri ma mmiri ma mmanya niile aṅụrụ biya ana m egolo mmanya jee kwe mmanya ọnụ ilu ikwe blue label kwe red label ọnụ na dubai agbanwe ego ole mana idego umerume ncha ekenere gị rinne ee thank you kenekwa na chain i nyere m ya wetara o nwere chain gold ọ dashịrị m mgbe ahụ na tata na-enwekwa ụnyaahụ ka m nọkata akpọ m na phone asị na o nwere onye akpọrọ ide na o nwere machine ọ tụrụ from dubai na ọ tata na-enwe ka ọ batara na mụ bịa ka m buru ya were ụkwụ nna mbụ ruo ọ vụ mashin a kpọ ndị ya kọpụrụ gbaba nwoke gbaba nwaanyị ajụa mụ o nwere onye gwa o nwere onye maara anya maka na ndị be anyị afụbeghị ya saịdị a. anwagide nwagide nwagide nwagide nwata ya ọ na-enwe ee m pụta na ụtụtụ ọnwa nyaa ya ọ na-aga aga ọ na-asụrụ asụ mana ị na-enye ya ọkụ ọ na-aga ọ bụ ka m sị ya deme daalụ na onye mere m ekwuolu nye na na thank you ana-ejulu afọ mana onye a gwara thank you obi aṅụrị ya akpa ya ee o nwere ndị e melụ ka akpa ee sọsọ ọ bụ onye m- abịa m dubai sọsọ ọ bụ onye mere m ife na dubai ndị ọzọ bụ mụ nyere ya ụfọdụ bụ mụ kpanatarịrị obodo ụwa na m akpanara mmadụ from Dubai akpanasị mmadụ 10 ma 8 ruo ese ma ndị nyere ego ma ndị m kwụrụ ụgwọ ọkwa ji wele nye ha ụgwọ ha kpali mgbe mana ọzọ ọzọ o mere ndị ọzọ mekwa o nwekwa ndị nyekwa m mmanya nwekwa mana ọgụ mere ihe gbawara m isi

na-enye ya ọkụ ọ na-aga ọ na-asụrụ asụ na be anyị nwa mashin a nwa lucha 1.5 million maka na a gbakọ ego e ji wee ship ya mgbe ife niile wee sị deme daalụ ma mele ọzọ mba egbu wee kwu ka ọ dị mma mana ntụ nwa nchi wee kwu ị mara na mụọ na-apanyekwa mmadụ moto mana nke nwa juru m afọ